lero lachiwiri madzulo ndikulandireni abale nonse apa gulupu la god is able komanso kulikonse kumene kuli wanthu amene tayendera limodzi pa maphunziro amene takhala tikuzukuta nkhani yokhuza matenda Takhalanso tikuona mbali yokhuza ziwanda. Kumbali zonsezi tazukuta mau a Mulungu ndipo tapeza chinsinsi kuti pamene tili ndi Mulungu ndi pamene timapeza mayankho. Dzana ndi dzulo timayang'ana gawo la ziwanda zimene zimabweretsa matenda pathupi pa anthu. wolankhulane ine ndimalankhula kuchoka ku experience yakuti ziwandazo ndakhala nazopo ngati antchito a mdierekezi komanso ndidalembedwa ntchito ndi bwana wawo amene ndi satana mdierekezi nthawi zina apo ndi apa malinga ndi kukhalitsa ndi kuzama kokhala naye pafupi satana ndimakhala nayo experience ya kuona mmene matenda amabwerera pa thupi la anthu, maataki amene amakhalako pakati pa Akhristu, amene amabwera kuchoka kwa Satana, koma Satana weniweniyo ankapatsira antchito ake amene ndi ziwanda. Ife ojoyina chipembedzocho timagwira ntchito limodzi ndi ziwanda ngati tonse antchito kuti tatumidwa ndi Satana Mdyerekezi tipite ku dziko lapansi. Ndakhalatu moyo umenewu zaka zochuluka, wopweteka lero ndikamauganiza, wankhanza lero ndikamauganiza, ndimatha kuona chisomo cha Mulungu wondipulumutsa ndikaganiza kumene ndikuchoka ndi kumene ndili lero. Lero ndimamva mtendere kuti ndinabwera mbali ya opambana, mbali ya owina, mbali ya mwini moyo. imene inakwanitsa kundikhululukira ndi kundiyeretsa koma nkakumbukira chigawo cha chipembedzo chimene tidali polumikizana ndi satana mdierekezi mpingo wa mulungu zidali zopweteka masiku ena Molumikizana ndi ziwanda, timatumidwa kuyenda m'manyumba mwa wanthu kukawapeza wanthu ali chete! Alibe chilichonse chimene alakwa koma basi kuwasokoneza ndikuwapanga attack. Mumva kuti mwana watentha thupi, kutentha thupi, kupita naye pa cento, cento ikunena kuti mwabwera naye mwanayi ofaifa. Chosangalatsa nchani chopangira zimenezi satana potituma ife basi kusangalala ndi kukuwa, kulira akamati mwana wanga mwana wanga ziwanda zimvekere kuseka chimwemwe chimwemwe cha ziwanda chimakhalako pamene olungama akumva kupweteka. chimwemwe cha satana chimakhalako pamene olungama akumva kupweteka pamene anthu opanda zifukwa akudandaula basi nthawi zina kutengedwa kupita kukhomo kwa munthu kukampeza ali chikhalire m'bambo akulemba basi kanthu kena kangolira m'mutu mwake mutu wanga mutu wanga mutu wanga mutu wanga kupita mphamvu za ziwanda kusokoneza wanthu. Pamene tinali mbali imeneyi, ankatiphunzitsa kwambiri kuti chikhulupiriro cha Akhristu ndiye chidani chachikulu ndi ife, chifukwa ku Chikhristuku kumakhala mphamvu. Ndiye mukamapita kuti mukutumikira ine Satana ku dziko lapansi, onetsetsani kuti gulu la Akhristu lidzikhala Mkhristu koma lopanda mphamvu ankatiphunzitsa chinthu china chake chimene ndimachipeza pa buku la maliko chapter number 1 kuyambira verse number 21 mpaka 28 pamene timamva kuti yesu khristu adalowa m'sunagoge akuti ndi adayamba kuphunzitsa. Koma mmene anali kuphunzitsa akuti anaphunzitsa monga mwini mphamvu osati ngati mulembi. Ndimafuna mutandimvetsera mpingo wa Mulungu. Chimenechi tikachiona tili ku chipembedzo cha satananso chikupezeka pa malemba amenewa. Pamenepa ifeyo ankatiuza kuti Chikhirisitu chili magulu awiri, pali akhirisitu opanda mphamvu ndiye pali Chikhirisitu chokhala ndi mphamvu. Pamenepa pamveke bwino. Pali mpingo umene ukhoza kudziwa bwino choonadi chonse koma mkati mwa chipembedzomo mulibe mphamvu. ndiye pali chikhirisitu chimene chikhoza kudziwa bwino zonse koma mkatimonso muli mphamvu sono mpingo kapena mkhirisitu payekha amene ndi mkhirisitu chabe koma mwa iye mulibe mphamvu saopedwa ndi ziwanda ndipo sikawirikawiri kulandira maataki ochoka kwa satana mdyerekezi mwina matenda akhoza kumkhuza koma ngati munthuyi amampembedza mulungu komanso mwa iye muli mphamvu ndi pamene tsopano ziwanda zimanena kuti mwalondalonda amenewa chifukwa ali nzonse ziwiri akamaoneka kunja ndi akhirisitu mukalondola mkati ali ndi mphamvu so tamverani zinali mphamvu za yesu khristu zimene zidawombola ine si chikhirisitu ngati dzina kuti ndipezeke ayi mpingo wa mulungu tamverani madzulo ano tikulowa mgawo la mapemphero kupemphererana wina ndi mnzache kapena kutsegula mpemphero wakusala kudya ndiperekere umboni kuti sindinali mkhirisitu chabe kapena kuti si chikhirisitu chabe chimene chinandithandiza ine koma mphamvu kukadakhala kuti ndi mneneri chabe pakadakhala povuta kuti ine nditembenuke mtima chifukwa kuchuluka kwa unyinji wa ziwanda zimene zidali mwa ine kuyandikirana kwambiri kwa satana kumene ine ndidapanga kudakakhala kovuta kwambiri pansi pa nthaka ino munthu kundiwombola ndikuthamangisa ziwanda zonse zokhala mkati mwanga ine ndikukhala delivered pakanakhala povuta kwambiri chifukwa aneneritu alipo koma alibe mphamvu sangachotse ziwanda azibusa alipo alibe mphamvu sangachotse ziwanda mapulofeta alipo alibe mphamvu sangachotse ziwanda tamverani pamene tikufika mu ufumu wa mulungu koma ndi mphamvu ndi pamene timagwedeza ufumu wa satana mdyerekezi so chikhirisitu chili magawo awiri pali chikhirisitu chomangolondola yesu koma mphamvu zenizeni za iwe pamene ukumulondola palibe kopanda mphamvu kumeneku kungapangitsenso iweyo kumakanika kuyima bwino pa chikhristu chako mmoyo wa chiyero chifukwa umakhala ngati chinthu chobwetekabweteka chinthu chimene chimangopepeyuka chopanda maziko kunsi kwa uzimu wako kapena ngati mtengo umene mwangoudzala m'botolo kuti mizu yake ili limited malinga ndi kukula kwa botolo kuti singapite patali komatu chikhristu chimafunika chikhale ndi mphamvu tsono pamene ine ndikunena kuti ndinapulumuka Ngati umboni oyambirira pa kufotokoza kwanga kwa phunziro la lero, ndimafuna ndinene kuti pali chimene chidachitika. Mwina tiyeni tiwerenge chimene ankatifotokozera ndi chimenenso Bible likufotokoza ndi chimenenso tikufunika kuti madzulo ano tichidziwe mwatsatanetsatane. taonani kuyambira pa vesi yake ya nambala 21 vesi namba 21 ya marko chapter number 1 akuti ndipo iwo analowa mKaperenao ndipo pomwepo pa dzuwa la sabata iye analowa msunagoge naphunzisa ndipo anazizwa ndi chiphunziso chache, pakuti anaphunzisa monga mwini mphamvu, si monga mulembi. Chinthu chimenechi mpingo wa Mulungu ndi chimene nthawi zina chidzafunika tizame nacho kuti n'chifukwa chani mipingo yodziwa kwambiri choonadi koma imakanika kulimbikitsa akhristu awo kulimbana ndi ziwanda pali mipingo yodziwa choonadi ku dziko lapansi pali mipingo imaphunzitsa Bible katiti koma ikafika ku nkhondo Mayimidwe a wokhulupirira pa dziko lapansi kulimbana ndi ufumu wa Satana amakanika, chifukwa pali mayimidwe a wokhulupirira pa nkhondo ya dziko lapansi imene chifukwa tajoina chikhulupiriro cha Chikhristu timakhala asilikali pa nthawi yomweyo amene timakalowa ku nkhondo. ndiye tili ndi asilikali akuti angajoine mu chikhiristumu koma sanayamba amenyapo nkhondo ndipo sadziwa mmene angamenyere nkhondo tsono pano mwampeza kuti yesu akuti atalowa msunagoge walowa msunagoge ndi atalowa msunagoge akuti anayamba kuphunzitsa chifukwa linali dzuwa koma la sabata walowa ku sunagoge koma dzuwa la sabata nkhani iyinso ndiyofuna kuyimvetsa bwino aja timanena kuti sabata lilibe ntchito yesu pano walowa msunagoge koma tsiku lache la sabata ndi akuti amakaphunzitsa ku sunagoge tsiku la sabata koma akuphunzitsa m'tsiku la sabatali akupezeka kuti mukuphunzitsa kwakeko omveranso amene ankasonkhananso tsiku la sabata ngati mmene timachitira inu ndi ine wonse asunga sabata koma panali kasungidwe sabata kachilendo kapena kuti anthu amagulu awiri asunga sabata Wina ayisunga koma alibe mphamvu, wina akuyisunga ali ndi mphamvu. Wina akuphunzisa alibe mphamvu, wina akuphunzisa ali ndi mphamvu. So chinthu chimenechi mpingo wa Mulungu ndicho chimene tikuyitanira kwa Ambuye kuti tikhale pa mpingo wa Mulungu kuti tikakhale osunga sabata koma okhala ndi mphamvu. chifukwa pano tapeza kuti padali alembi amene ankamvera mmene yesu ankaphunzisa ndiye iwowa akunena kuti aa zikuoneka ngati wophunzisayu ali ndi mphamvu ndipo mmene akuphunzisa sakufanana ndi mulembi Pamayenera kukhala kudzodza kumene kukakuchotsani ku gulu loyamba losunga Sabata limene limaphunzisanso koma kopanda mphamvu. Chilembo kuchidziwa ulibe mphamvu sichimapula kanthu. Mungalankhule, mungaphunzise, mungasunge Sabata koma ngati palibe mphamvu. Pamenepo ufumu wa ziwanda ukugonjesani. Nchifukwa chake sichodabwitsa kwenikweni m'masiku akumapeto ngati wano kuona mipingo ikuyenda peyupeyu koma ikusunga Sabata. Chifukwa? Pa mpingo pamene palibe mphamvu, ziwanda zimatha kubwerapo. nchifukwa chake mukapeza kuti zigololo zi, zi, zi, kuba ma- ma- mabodza kusasunga malamulo a mulungu kukuchitika kwa wanthu amene amasunga sabata chifukwa akulisunga sabata koma opanda mphamvu nayi munthu ali ku sunagogeyi Wopanda mphamvu wapezeka ku sunagoge. Mwina mulibe mphamvu koma mudapezeka ku sunagoge. Mulibe mphamvu koma malamulo mukwadziwa. Mulibe mphamvu koma choonadi mmachiphunzisa. Mulibe mphamvu koma mmalalikira. Mulibe mphamvu koma mmatsogolera. Mulibe mphamvu koma mmachita. Ziwanda sizimaopa chipembedzo chimene chikungofotokoza koma chopanda mphamvu. Tiyeni tione chimene chikuchitika pamenepa. Verse number 22 ndipo anazizwa ndi chiphunziso chache pakuti anaphunzisa monga mwini mphamvu si monga mulembi Ndipo pomwepo panali munthu m'sunagoge mwao, ali ndi mzimu wonyansa, ndipo anafuula iye. Tiime pamenepo. Mukapeza kuti m'sunagoge, ngati palibe mphamvu, mumasonkhana ndi ziwanda. Ngati palibe mphamvu, maufumu awiri amatha kusunga nawo Sabata. Bwinotu Mpingo wa Mulungu! Tingayerekedwe ndi kuganiza kuti kungotchula kokha kuti ndife a Seventh-day, timasunga Sabata, timvekere kuti Yesu adasunganso Sabata basi ifeyo nkukhutira. Koma ukapanda masewera ndi kusamvetsa Mawu a Mulungu, tikhoza kukhala mbali yosunga Sabata koma m'Sabatamo mziwanda nkulowa nawo. kukacheza nawo momwemo. Taonani, lidali tsiku la Sabata, anthu ali ku sunagoge ndi baibulotu limene ndikuwerengali si chichewa chabe ayi sindikuwerenga kitabu takidasi sindikuwerenga Korani Sindikuwerenga satanic bible yolembedwa ndi Anton LaVey ayi. Tamverani ana a Mulungu, ndikuwerengawa ndi malemba wopatulika akutiuza mbiri ya mfumu imene timayilambira, akufotokoza mbiri ya Yesu amene timamkhulupirira. Baibulo likuti adalowa kukachisi tsiku la sabata ndiye kuti adapeza wanthu akusunga sabata koma panali kusowa tchalichi chitatseguka mmawa mitundu iwiri ya osonkhana idapita mtundu namba 1 wa wanthu ziwandanso zidalowa nawo pa geti ndandandandandandanda m'mipando zili momwemo zikufuna zizimvetsera uthenga ine kudabwa ndayambira kulalikira panja sizikugwa bwanji zikungomvera nawo maumboni ni ziwanda zadzadza m'magulupu a Twaibu ziwanda zikungomvera koma wosatembenuka mtima zimajoyina nawo zimalowa nawo sakumva munthu pamenepo baibulo likuti adayamba kuphunzisa ndekuti adayamba kuphunzisa koma ngati mwini mphamvu chimenechi ndi chosowa cha mulungu madzulo ano kuti wophunzisa aphunzise ni mphamvu wopempherera nzawo apempherere ni mphamvu tingakwanise kupempherera odwala koma opanda mphamvu odwala osamachira sakumva munthu sichifukwa mwatchula dzina la yesu sichifukwa mwagwada sichifukwa mwawerama sichifukwa mwayima koma mkati mwanu kodi muli ndi mphamvu za kudzoza kochoka from above kukhala mkati mwanu kokwanitsa kupitikitsa ziwanda ndi kuuzindikira upfumu wa ziwanda pakati pa mpingo kuti apa pali ziwanda ndani azindikire munthu amene asowa mphamvu sangadziwe kumene kuli ziwanda ndakuti atayamba kuphunzitsa vesi nambala 24 ikulankhula mawu ndakuti inafuulitsa iye mizimu ija vesi namba 23 anali msunagoge momwemo koma msunagogemo munali munthu mwa njira ina munali mizimu yonyasa msonkhano uli chikhalire yesu adakali chilalikirire chifukwa chakuti ziwanda zinkaganiza kuti wolalikirayo afanana naye achoka aufulu koma padabuka mphamvu pa sunagoge padabuka mphamvu pa sunagoge ndi pamene tsopano tidaona kuti ziwanda zayamba ubwetuka zokha zidayamba kulankhula ziwanda zikuti bwa verse number 24 kuti tili nanu chiyani inu yesu wa ku nazareni kodi mwafika kudzatiwononga ife tikudziwani ndinu woyera wa mulungu pamenepa mpingo wa mulungu chimene ndimangofuna kutengapo ndi mphamvu za ophunzitsa akuti adaphunzitsa monga mwini mphamvu pakati pa mpingo wa mulungu nde ziwanda zinayamba kudumbuka zokha chifukwa cha mphamvu zokha zidayamba kubwebweta chifukwa cha mphamvu zimene zinali mwa ophunzitsa sono chimenechi ndi chigawo choyamba cha phunziro limene tiphunzire lero kuti mmene ife tidali ku chipembedzochi mpingo wa mulungu tamverani amatiwuza kuti pali zipembedzo ziwiri pakati pa akhirisitu pali chikhirisitu chopanda mphamvu musapite kukachipanga ataki zili kale nkhola angakhale zikusunga sabata nza ine kale nditha kuzitembenuza chisanzo chake muone tiyeni ndiye zimatengana ziwanda pamodzi ndi ife ozipembeza ndi kusankha matchalichi amene amasonkhana iwe kalowe umo iwe kalowe umo inu kalowe umo kupembezapembeza nawo popanda mphamvu iliyonse kapena kutentha kulikonse kapena kuzizimusidwa kulikonse mpaka kutuluka ali simwaona ndi chikhirisitu chopanda mphamvu chikhirisitu chopanda mphamvu mpingo wa mulungu pamene tikupita ku mapeto a nthawi ya pansi pano tiyeni tipemphe kwa mulungu kubwezeresa chipembezo chokhala ni mphamvu kuti tisayanjane ndi ziwanda kuti tisayanjane ndi ziwanda nili ni mantha ine Mkachisi, ziwanda zimalowa nawo mpaka kutuluka popanda wina chifukwa abusa angokakamira kuphunzitsa kokhakokha koma alibe mphamvu. Angokakamira ulalikira koma alibe mphamvu. Sadayamba sakasaka mphamvu ya Mulungu chiyambire cha utumiki wawo. Iwo bola akudziwa zolembera Ellen White anati, Miller anati, Daniel anati, zathera pompo. Samachita likwaya mphamvu zidze pa iwo zimene zikathandize kuvumbulutsa ufumu wa mdierekezi ukakhala pakati panu. Nimati tikwere mapiri ana a Mulungu, tikaitanise mphamvu kuti tipewe chipembezo cha pa Mariko chapter number 1 verse 21 mpaka na verse ya 28 chimene adasonkhana mtsiku la sabata pamodzi ni ziwanda azisembwere zili momwemo mkonono krr, krr. ziwanda zakuba zili momo krr, krr. kumasonkhana nawo tsiku zikumva ufulu mzipembezo zathu chifukwa tataya nthawi tataya mphamvu tataya dera limene tikanazama mulungu nkutipasa mphamvu chipembezo chizikhala ni mphamvu zakuti chikamapembeza pakatipo ziwanda zizitumphuka zokha pamene zilipo kuyimirira kugwa pansi kuzipereka pamaso pa wam'mwambamwamba tizapembeza bwanji ndi mizimu yoyipa nitiyembekezera kodi kulowa kumwamba ndakayika kwambiri mpingo wa mulungu anaphunzitsa monga mwini mphamvu ndiakuti mpaka pamenepo ziwanda zinanena kuti tili nanu chani inu yesu wa ku nazareti kodi mwadza kuzatiwononga kuno tikudziwani inu ndinu woyera wa mulungu tikudziwani ndinu woyera wa mulungu kuli kagulu kamene kamalowa mkachisi with a full knowledge kuti malowa ngoyera ndipo mkwawo kwa mulungu woyera koma sizimakhala mbali yanu ya umulungu sizimakhala mbali ya mulungu kagulu ka wanthu opembeza ali mbali yanu akupembeza nanu limodzi koma sali mbali ya wamwambamwamba nchimene tikuchiona pamenepa now chifukwa cha chimenechi ncho chimene ndikunena kuti ziwanda zimadziwa kuti mbali iyi ili ndi mphamvu mbali inayi ilibe mphamvu tsono tamverani mmene tikulowa mgawo limeneli la mapemphero akupempherera wanthu amene alowa m'tsikuli la kusala ndi mizimu ndi matenda kuti tikalandire mchiritso. Gawo loyambali mundilole kuti ndipemphere. Wolemekezeka ndi Mulungu wakumwambamwamba chifukwa cha abale ndi alongo amene agwada pansi nditamaliza mphindi 24 zofotokozera Yehova, tikutsegula tsopano tsiku la mtengo wapatali limene tiphunzire Mau a Mulungu, limene tiphunzire choonadi chanu. Ambuye, mu tsiku limeneli musaiwale Tinapangana nanu, Ambuye, kuti tilowa nkusala chifukwa cha nkhondo za mizimu yoipa zimene zasokoneza mabanja, zimene zasokoneza ntchito, zimene zasokoneza ubale, zimene zaika wanthu pa umphawi, zimene zaika wanthu pa matenda, zimene zaphunzitsa wana ufiti, zimene zaphunzitsa wanthu kukhala oipa. tinati tilowa m'magawo akupemphera chifukwa mtundu uwu tikulimbana nalo boma limeneli ife ngati thupi la nyama sitingalikwanitse chifukwa tikulankhula za boma limene silimaoneka pamenepa tikugunda the hierarchy of the evil spirit Chifukwa chake, Yehova, tikupempha thandizo lanu m'mene tikulowa m'gawoli. Mutipatse mphamvu monga taona pa Marko chapter number 1 verse 21 mpaka na verse yake number 28. Takuonani muli ndi mphamvu mpaka ziwanda zokha zimatumphuka. Tikufuna mphamvu zimenezo ziyambe nafe madzulo ano. M'dzina la mwana wanu Yesu Khristu. Amen. Tibwera pa Marko chapter number 1 verse 32 ndimene tikutsegula nayo mapemphero amadzulo ano. Verse 32 ikunena mawu akuti ndipo madzulo litalowa dzuwa anadza nawo kwa iye amene anadza naye kwa iye onse akudwala ndi akugwidwa ndi ziwanda vesi 32 ambuye mukayidalitse mpaka pamene tikufika kulowa mgawo la kusala kudya tiyamba ndi vesi 32 ndi madzulo pamene dzuwa likulowa malingana ndi vesi 32 yehova tsiku lachiwiri dzuwa likulowa tikudza nawo kwa inu monga tsiku lija mkaperenawo mmene anabwera nawo odwala matenda osiyanasiyana ndi ogwidwa ndi mizimu yoyipa adadza nawo kwa inu ndi madzulo a mtengo wapatali amene tikubweranso pa nkhope yanu Ndi mitundu mitundu ya masauso mukusala kudya madzulo ano, ndifuna inu Yehova Mulungu wakumwambamwamba, amene ndakuonani muli m'sunagoge ku Kaperenao mu vesi 21 ya Marko chapter number 1, mutsike Yehova pamene anthu anu tili m'sabata limeneli ndi madzulo. omwewo ndendende nayi kaperenawo ndikunena malawi nayi kaperenawo ndikunena south africa nayi kaperenawo ndikunena dziko lonse lapansi mmene wanthu wotunduzika akubwera pa nkhope yanu Taonani! Wanthu wogwidwa ni manjenje, wogwidwa ni nthenda, dziko lapansi, woipayo, watizunza, tisowa thandizo lanu, madzulo tikudza kwa inu, pamene dzuwa likupendeka, Malowero a dzuwa kukhale kuyamba kwa kudza kwanu lero Lachiwiri, kudzagwira ntchito pa Eklesia, pa Mpingo wa Mulungu. Nawa odwala manjenje, wodwala ziwanda, tadzadza pano ogwidwa. Mwa njira ina tikubwera na kapolo wogwidwa. angayendeyende mthupi koma muuzimu ndi wogwidwa tikhoza kuyendayenda nkuoneka abwino koma ndi wogwidwa wokhala mgalimoto zapamwamba koma wogwidwa ndi ziwanda ndi amene tikudza madzulo ano Chakudya tinadya tinaziphikira tokha, koma mmene dzuwa likulowa, Yehova, vesi 32, madzulo ano tikudza ni wanthu ogwidwa amene agwidwa ni ziwanda wena agwidwa ni ziwanda za fodya wena za mowa ni wagwidwa alibe ufulu kapena mtendere. Tikudza kwa inu madzulo ano kuti mukhale thandizo lathu. Anali madzulo mpingo wa Mulungu. Yesu Khristu ali mKaperenao waphunzisa ndi mzimu ngati mwini mphamvu. Ziwanda zayamba kutumphuka. Atangomaliza mapemphero potsegulira sabata kuti akutsekera sabata madzulo namtindi wamva kuti chozizwa chaoneka ku sunagoge ndiye kunali kubwera wanthu amitundumitundu ndi yesu ameneyi ndikukuvomerani aChiyawo mudze nawo Ndikukuvomerani achawa mudze nawo, ndikuvomera achewa mudze nawo, tikuvomera angulu mukhale pomwepo mutanyamula ziwanda za chingulu za kuseli kwa Phalombe anyamata mChiringa kumpata uko kwawo uko ziwanda kuSapitwa mudze nawo. Anyamata kuNsinja Lilongwe mutanyamula akalinde nanzawo Akasiya maliro, mudze nawo. Madzulo wanthu anadzadza pa khomo limene Yesu anali kutumikira. Tauni yonse idagwedera ya Kaperenao chifukwa Yesu wayamba kugumula ufumu wa ziwanda. Niwaitane anyamata a ku Ntcheu, mutanyamula mizimu ya Anatchawango. Mizimu ya kwa Nzunga inadza pa khomo la Kaperenao. Idzani nawoni anthu ogwidwa ni mizimu ya Chingoni, anyamata odya nyama yaiwisi. Tabwerani pafupi mutavala zibiya, tidzadzazane pa khomo la Kaperenao. Pali Moyo madzulo ano. Pali machiritso madzulo ano. Ndikunena ku Mangochi mpaka kukafika kusidya kwa makanjira pamene tikanyamula jando wa jando atonombe nangaliba yangaliba bwerani pa khomo la kaperenawo yesu afuna kuchiritsa achosa mizimu yakwawo adadzadza wanthu atanyamula wodwala wawo ndi wogwidwa ziwanda mpaka kumtunda nyamata inu kuchinyiha kuchoka pakona pachitipa atanyamula vimbuza kutsetserekera mKaronga anadzidzimuka uthamangira kutauni yakaperenawo kuti akapeze mayankho a zosowa zawo. Madzulo ano anasonkhana wanthu pa khomo nadzadza. Inali nkhani yosausa anyamata a ku Mchinji mlithyani mwewo alendo obwera anathamanga nafika pa khomo la kaperenawo nafika m'mudzi wa kaperenawo nakumpeza yesu wadzadza ndi mphamvu zochiza wadzadza ndi mphamvu zomasula ziwanda madzulo ano tiyeni tilowe pa khomo la kaperenawo padzadze madzulo abwino pamene mubwera ndi nthenda za mitundumitundu tadza nazo yesu

Nawa madzulo a mtengo wapatali tisonkhane pa Kaperenao, tipeze wokhala ni mphamvu zolimbana ndi ziwanda amene afika madzulo ano mpingo wa Mulungu kudzachiza nthendazi. Si mulembi, saphunzisa ngati mulembi, Paima apa si mulembi, waima apa si Joshua, waima apa si Daniele, waima apa si Hezekiya, waima apa si Nowa, paima mwini moyo wokhala ndi mphamvu mpaka ziwanda uyamba unjenjemera zokha ndamene ndabwera naye madzulo ano ndikulengeza uthenga wabwino ngati mukundimva nyamata kuguwa la nsembe la aziteki anyamata akuguwa la nsembe la aziteki amene wabwera pano ndi wamphamvu amene adathamangisa mizimu yonse mkati mwa thupi langa ndabwera naye anyamata aku mexico tamverani tiyeni madzulo ano kuguwa la nsembe la chipangano chosatha yesu ali pa ntchito yochiritsa ali pa ntchito yochiritsa ali pa ntchito yochiritsa tikayenda ndi ambuye anzanu anasiya zigiya kutchire nabwera kwa yesu ndikunena anyamata achichewa munanyamula gule koma wamkulu tiyeni pa khomo la kaperenawo wanthu adapita madzulo kukapeza chithandizo Wolemekezeka mukhale Mulungu wakumwambamwamba, madzulo ano, pamene namtindi wa wanthu wadza kuzapeza chipulumutso. Muwapulumutse monga ine, muwalanditse kumphamvu ngati mudachitira ine kumakhala ino, muwalanditse kumphamvu ngati mudachitira ine kwa piye ndisapiye. Muchite chozizwa pakati pa mpingo wanu, mugumule maufumu amdyerekezi muphwanye pansi zoyipa za wanthu muwawonongere zoyipa zonse mpaka pamene chipulumutso cha matupi wawo chikuchitika tikulowa mtsikuli yehova tumikirani mpingo wanu tikhala tikupembedza mpaka tsiku lina likulowanso mawa tili pamaso panu ambuye muchite chozizwa mtsiku limeneli mumange mabanja owonongeka mukonze maumphawi a wanthu Yehova, wanthu wanu ndi amenewa, muchite nawo, muchize nthenda za mitundu mitundu. Pali a khansa pakati pathu, pali a TB pakati pathu, pali zifuwa pakati pathu, pali zotupa pakati pathu, pali mabala pakati pathu, pali khunyu pakati pathu. Yehova, madzulo ano, muchite monga mwini mphamvu. Muchite monga mwini mphamvu. Ndapempha m'dzina la inu wolemekezeka, Yesu Khristu. Ameni.